Moni ndine Jack ndiye tabwera kuzayankha mafunso post yomwe ndinalemba dzulo kunena kuti ndifuna ndiyankhe makomenti amene amakhalapo makomenti yake onena kuti anthu a sayansi eti tikamachita post za sayansi zachani makomenti onena kuti akufuna kupikisana ndi mulungu kapena chimene akuchifuna azachipeza kapena za anthu andalama zisatikhudze eti si milandu inu mmapanga post ndingofuna ndiyankhe eti mmene ine ndikudziwira this is my take on it mmene ine ndikuonera sikuti kapena chani nkungocheza inunso mukaona kuti muli maganizo anu muponyaso mundiuza sichoncho ndiye tisanapitirize mwa masiku onse ni changa chakumwa ndagwira ndagwira nchakumwa chanu tendeni ticheze ndiye ah, mayankho amene achinawa oti ndikapanga posti anthu amathamangira kuti iyayi akulimbana ndi mulungu asayansi amenewo kaya ndi uh, physics kaya ndi ageology eti ndiye ine yankho ndimafuna kuliyambira kutali ndimafuna kuliyambira pachiyambi eti and ndi mmene sometimes zinthu zimapanga make sense ukaziyambira pachiyambi ndiye chiyambi chake ineyo nthawi zonse i go back to the beginning beginning tiyambe kunena kuti anthu ndife osiyana mmachitidwe athu kalekalero anthu okuda timakhala ku Africa kumapanga zathu eti kunalibe development yeniyeni pa nthawi ina yake nde kuli ku America kunali ma indigenous people akumeneko ma Red Indians nawonso amapanga zawo ofananafanana ndi anthu aku Africa olo ku Australia kunalinso anthu ake kumenekoko ma indigenous people aku Australia zochitika zawo chimodzimodzi ndi anthu achikudafe, kunena kuti, anali ndi zikhulupiriro zawo zosiyana, anali ndi zochita zawo, machitidwe awo, eti, nde kunapezeka kuti kulino azungu aja, eti, kunena kuti azungu sanakhazikike kwawo, anali curious, ayenda apita apa, ayenda apita apa, ayenda apita apa, nkumanka numanena kuti achita discover, anapita ku America, anakachita conquer machani, ma Red Indians aja, anachita take over. Ma Americans panopo amene tikuwadziwa originally ndi ochoka ku Europe makamaka ku UK ndi amene anakachita settle kutiko ku USA eti atalanda eni ake malo alikobe eni ake mpaka pano koma zoti ayiwo ndi eni ake eh anapanga chimodzimodzi ku Australia eti kunali eni ake anapita anakachita conquer eti nde tiyang'ane ku Africa ku Africa anabwera anadzapanga colonize eti nde mu colonization muja sopano ndipereka chitsanzo cha nde congo ndimayitchulatchula koma tibwerera ku congo kunena kuti mmene analili anthu aku congo eti kuti amapanga zawo zikhulupiriro zawo chani ndi pamene kunabwera anthu aku belgium eti under king leopold the second anthu aja chifukwa choti kukongo kuja paja kuli ma minerals eti kuli eh, ma minerals amene monga ma- zambirimbiri maliriamu magolide machani zili mu kongo kongo ikuyenera kukhala dziko lolemera pa dziko lonse lapansi ndi chifukwa chake kuli nkhondo ndi chifukwa chake sikumakhazikika mpaka pano chifukwa choti aliyense afuna kutolamo zabwinozo nkuwasiya eni akewa zinkhondo chani nkumenyana thats congo for you Koma atapitako kumene anapeza anthu ake anali osaphunzira osatani mmene Africa inalili eti ndi anthu aku Belgium anali ndi ma orders anali ndi policy yawo policy yawo kuti anthu okudawa kuti tiwapanga treat bwanji anawamangira masukulu ochepa masukulu ake ambiri anali a chalichi eti sanali masukulu oti achite develop anayipanga minimize education system ija kuti ingokhala level yake primary school education asapange advance awo anali ma policy awo kuchita make sure kuti musawapatse knowledge anthu akudawa koma muwaphunzitse kupemphera eti kuti kuwepemphera evangelism apatseni evangelism koma kupemphera kwake musanthule osawaphunzitsa kunena kuti adziwe kupambana, adziwe kudzilamulira okha, adziwe kuganiza okha. No. Musanthulemo m'Baibulomo, muwapatse zinthu zonena kuti akhale anthu otidalira. Ah, mm, Pakakhala vuto, adziyang'ana kupemphera kapena ayang'ane ma Belgians aja kuti atithandiza bwanji. Paokha musawapatse nzeru zoti aphunzi- a- a- aziganiza. Asamaganize kuti apapa pali vuto tikonza bwanji, apapa patere titani. Aa, osaphunzitsa udokotala osaphunzitsa uinjiniya iwo azigwira hard labor ene ndi ndi zomwe zimachitika mamayinzi akwawo aja chani anthu okuda amagwira hard labor anthu okuda samaphunzitsidwa zabwino zonse zimanyamulidwa kupita kutiko ku ku belgium bible lomwelo lomwelo lomwe anthu akuko aku belgium akugwiritsa ntchito kusanthulamo zabwino kusanthulamo knowledge ndikulichita interpret moyenerera kuti iwo miyoyo yawo ipite pa, pa, patali akuligwiritsa ntchito kuti anthu akuda aja no matter what akhale utani okontroledwa ana ati china chomwe amaphunzitsa nchoti muziwaphunzitsa khalidwe khalidwe lake likhale losafunsa mafunso asamafunse kuti why apapa kodi zokutere why apapa aa angokhala anthu ovomereza zomwe mwawauzazo ndi ziti ndi zomwezo azichita zimene mwawauza azichita obey asamapange question asamatani zimenezo ndi zomwe amatani amaphunzitsidwa limenelo ndi kalekale nde imene chai kodi timaitchula chizungu chizungu ichi chadala chomwe amuika munthu mutu amakula nacho chimakhala chomwecho iye uja amakaphunzitsa ana ache ana ache amakaphunzitsa ana awo ziya zoti iye ayi pali vuto apa iyi khalani chete msayankhule msayankhule iya iya iya iya usatero abwana anati mwakuti koma wina akayerekeza kufunsa iya iya iya iya usatero mulakwitsa iya iya iya iya usatero ndi zomwe anawatani anawapanga kuti anthu aja akhale akapolo slave mentality yonena kuti adzipitirizabe kukhala adzingopanga yes bwana chomwe atawauzecho ngati pali vuto basi nanga titani tingodikirira tizipemphera tizidikirira pamene iwo aja akubwera ali ndi ma solutions eh? akutapa zinthu zawo zabwino akupita nazo kwawo ndikumakachita nazo bwino ndikupanga prosper maiko awowo ndikumatukuka Kunali kuwonesesa kuti anthu awa akhale mu bondage yonena kuti asadzawukire, asadzachite question ndipo asachite advance. Akachita advance sadzatilola kuti titani, titenge zinthu zawozi. Akaphunzira zimene ifeyo zenizeni zomwe tirikudziwa ayamba kudzipangira zinthu pawokha they will not need us. koma ifeyo tikufuna zinthu zawozi nde let's keep them in bondage the bondage number one is the bondage of the mind ndi zomwe anatani ndi zomwe anachita ndi zomwe ambiri amachita kutiko ku africa akugwiritsa ntchito evangelism iwo akupemphera yes koma akusanthulamo zabwino zabwino za prosperity pamene ma africans akukuphunzitsani ma lamentations akukulowezetsani nkhani ya yobu all the time focus on yobu iwo akupanga focus on chani chuma cha solomon akupanga focus on chani david conquering and winning wars and dancing and taking down the goliath kusankhatu kumene kuja mu baibulo lomwelo eti anthu pa dziko lapansi ndi odzikonda whether we like it or not anthu amachita take advantage and that's what happens ndiye anayika mindset that's a defeatist mindset basi no anthu no kumakhala nyimbo zomvera ndi zoyimba ndi born to suffer Lucky Dube born to suffer born to suffer I am a prisoner. zinachokera patali and it has been passed down ende kune kuti basi nikukhala nikuzolowera kuti ah basi hmm? kwachita fladi patele patele pachita fladi basi anthu kumakhala kumadikirira kuti kodi akunja aja abwera azatithandiza bwanji ndi zomwe anatani ndi zomwe anaziyika kuyambira kalero kunena kuti tikhale mu bondage ndi zomwe anapanga eti ndiye amba background yake ndiliyo ndimeneyo nde ndipange address point yoti iyayi asayansiwa kaya chani amafuna kupikisana ndi mulungu i don't think so eti anthu ambiri amene mmanena zimenezo mmakhala anthu oti mmanena kuti asayansi sakhulupirira mulungu so ngati mukunena kuti asayansi sakhulupirira mulungu Apikisanaso bwanjiso ndi Mulungu ngati samamukhulupirira? You get the point. One, two, ineyo ndine Mkristu, ndine wa Seventh Day Adventist and ndimakhulupirira Mulungu 100%. Ndimakhulupirira kuti Mulungu amapanga zodabwisa, wandipangira zodabwisa zambiri zosawerengeka. komanso at the same time ndikudziwa kuti timakhala dziko lonena kuti muli zipembedzo zambiri zosaneneka zambiri zonena kuti zinaso zonena kuti inuyo kumva inuyonso nkupangaso kuzikanda mutu kuti eh? ma research osiyanasiyana a sayansi anayambika kakalekale kalekale ngakhale m'baibulo muja muli anzeru akummawa anzeru akummawa muli achani zonena kuti mm, ma studies zinthu zonsezi zinayambika kalekale it has always been there anthu amakhala curious and they will always be curious anthu amasinthika ndipo adzakhala osinthika change imachitika no matter what chikhala kuti dziko silisintha bwezi pano tikukhalabe pansi pachani pamiyala bwezi tikukhala kumphanga koma tinatuluka chifukwa chonena kuti anthu amakhala curious eti nthawi zonse basi anthu ankakhala nyumba za mapesi koma mphepo pamene paja mvula kuona kuti ah, apapa sizikuyenda how can we make it better basi tiye- tiyambeni mpaka na anthu anayamba kupanga nyumba za njwera anthu ankakhala anthu ankadya nyama yayiwisi yosaphika koma kumangodwala kuona anthu angofa ah, kodi tingatani kuti zinthu zikhale bwino atazindikira wina kuti ah, mwinatu ndi zakudya zomwe tikudyazi mwina tikuyenera kuphika kuti tiziphamo zinthu mwina muli mapoizoni basitu anthu kuyamba kuphika chakudya choncho anthu miyoyo nkumatani ndikumachita improve zinayambika kalekale Kodi tingatani? Monse tayambira kuyenda basi, maulendotu akutalika. Ena anapanga njinga, ena nthawi zonse pamakhala anthu oti akupanga china chake. These are innovations and they make life go ahead. Eti chikhala kunena kuti anthu saganiza chonchi, bwezi anthu titachitika extinct, bwezi kuli dzimatenda dzosachiritsika dzonena kuti basi. Koma anthu ena ake sagona, every time kuli gulu lina lake osiyanasiyana, a zipembedzo zosiyanasiyana, ena ali ndi mipingo, ena alibe mipingo yomwe, ena ali ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana. Chitsanzo, nakhala tikupanga update nkhani za Sunita Williams ndi Butch Wilmore anakatsakamira ku ku chani ku mlengalenga aja. These are seasoned astronomers and scientists ndi anthu oti indeinde eti sunita Will- williams asananyamuke anapita kwawo ku india anapatsidwa chi- kani ngati chiyani mulungu wawo amene amakhulupirira zimasemedwa zija kunena kuti usangopita kumenekuko ayi tenga mulungu uyu akakutani akakutsogolere kumene aliko adapitatu naye Mu spaceship momwe anali anali ndi malo ache amene anaikapo Mulungu wakeyo nthawi zonse amakhalira kutani kupemphera. Anthu a kwao zonse zimachitika zija amalimba mtima chifukwa chonena kuti amati watani wapitako ndi Mulungu wake. Pamene Butch Wilmore ndi church elder church elder oti odalirika kwawoko, munthu onena kuti wolalika opemphera koopsa ndipo atafika mmenemomo amapanga ma video call ku church mma sunday service nkumalalikira kumauza anthu kunena kuti inuyo zomwe zili kuno zoopsa ambuye ndi odabwitsa ambuye ndi wamphamvu God is mighty zomwe analenga. Eh, akamafotokozera zimene akuona kumene aliko anthutu ndi ma scientist aliyense ali nchikhulupiriro chake ndipo aliyense akukhulupirira kuti mulungu wake ndi amene analenga chani zimene zijazi koma anthu ali ma scientist nde this notion of thinking kunena kuti scientist nde kuti ndi munthu odana ndi mulungu sindikudziwa kuti yochokera kuti eti ndinachitanso ndinapanga post video ya butch wilmore akulalikira za ukulu wa ambuye chifukwa cha zomwe anakaona kumeneko eti anthu dziko lapansi aliyense ali mchipembedzo ena alibe zipembedzo koma it doesn't necessarily mean kuti anthu akamafufuza ndiye kuti akufuna ku- kupikisana ndi mulungu no i don't think so and ukamafufuza mukayamba research ija the first thing you have to do is kumapereka proposal ndili ndi research iyi chifukwa choti mukufuna funding nde mumayika zolinga zake zachani za research zija tikufuna tifufuze zakuti zakuti zakuti zimatani zimatere zimatani zimatere akaona zonsezo akaona kuti ayi izizi zidzatithandiza apereka funding i don't think kuti munthu ungapereke chis- chi- chifukwa chopangira research kunena kuti ndikufuna kuti tipange research iyi kunena kuti tipikisane ndi mulungu ena ake nkukupatsa ndalama no i don't think so nde mentality inayo ndiyoti inachokera kutali osafunsa mafunso kumangoyang'ana khalani chete osapanga kanthu eti mapeto ake anthu sitikutani sitikusuntha chifukwa chonena kuti tatsakamira pamene dziko lonse likupita chitsogolo eti taganizani tikunena za dzuwa anthu akutumiza zinthu kufupi ndi dzuwa kuti akaone kuti kuli chani Hey, kodi radiation yake imene ikuchoka pamenepo ndiyotani kodi zichani chani zikuoneka ngati za simple koma zinthu zija zimagwiritsidwa ntchito pansi pano eti kodi masola iyayi akuluakulu mugwiritsa ntchito magetsi asola aja mesa ndi dzuwa anazipanga bwanji zimezijazi akugwiritsa ntchito dzuwa limene kuti azipangira magetsi eti winawaketu ndiyo anakhala kukhala kufufuza kuti mpaka anapeza zimene zija ndipo akadapitirizabe mpaka panopa afuna kuzichita improve eti Kenako ena ake ananena kuti inde tikupalasa njinga koma njinga ikuchedwabe. Anayamba mpakana anapanga galimoto. Kenako ena ananena kuti bwanji tipange ndege. I think ndapanga mavidiyo angapo a anthu amene ana amagulu oyambirira kupanga ndege. Ena anafa nkufa komwe kudumpha kupanga mapiko kuti tiyesere kuuluka ngati mbalame tiyesere kuti anthu anawaseka anawanyoza ndi chani pano ndege izi zikutani zikuulukazi. Eti. Nde pali awa a Elon Musk akulimbana ndi ma space ship chani China nayo ikupanga Russia ikupanga maiko onsewa ali pa mpikisanotu tiyeni ife titere ife titere ife titere ife titere akupikisana chifukwa chonena kuti dziko likusuntha innovation nthawi zonse dziko limakhala kusuntha whether you like it or not dziko likusuntha you can remain behind koma dziko lizisunthabe you get it sakupikisana ndi mulungu hmm? kodi anthu timamwa mankhwala kuli ma scientist ineyo I've been around anthu onena kuti by age 30 tsitsi lawo lonse lili grey akamati zaka 30 mmutu mwawo muli grey grey ndi stress eti akalambiratu why apanga dedicate moyo wawo onse research afuna kupeza kunena kuti kodi apapa tingatani mankhwala a diabetes kodi diabetes ifwa chani ifwa chani momwe anayambira dzaka nkumapita ena akuti akuyang'ana mankhwala a kansa ena akuti akutani are you telling me kunena kuti zinthu zimenezo zoti zoyipa Ine ndimakhulupirira kunena kuti Mulungu ndi amene anapatsa munthu nzeru. Nzeru zathu sanatipatse for nothing. No. Ede, King Solomon amapempherera nzeru. Why? Fayira anali wa nzeru. Knowledge is power. Mawu amenewowo ali ndi chani, ali ndi cholinga. Amatantha, ali ndi tanthauzo la mphamvu kwambiri. Amapempherera nzeru. Mulungu anatipasa nzeru ndipo ananena kuti akutipatsa charge over zinyama za padziko lapansi. Why? Chifukwa choti atipasa ifeyo nzeru ndi ability yonena kuti tikhoza kusamala zinyama zija. Zinyama sizingazisamale zokha chifukwa choti sizinapasidwe nzeru zomwe anthu tinapasidwa. Tsono nde nzeruzo tikangozikhalira what is it for? Anthu tikukhalira kupemphera Ambuye mutichiritse, Ambuye mutani. Kodi Ambuye amatichiritsa how? Mesa timati tikapempherapemphera tikupita kuma- ku- kuchipatala tikumwa mankhwala tikuchira. Mankhwalawo achokera kuti kodi? Mesa winawake wapasidwa nzeru kuchoka kwa Mulungu wagwiritsa ntchito nzeru zomwe anapasidwazo kuti apeze mankhwalawo. Eti kuli matenda osiyanasiyana, makhansa, machani, zonsezo mankhwala ake akuchokera kuti? Ndikupatsani chitsanzo cha radiation kapena radioactive energy. Sindidziwa kuti radiation ndingaifotokoze bwanji m'Chichewa, koma ndi form of heat koma heat yake kani ngati imatuluka bwanji kaya ndiyo kuti dzuwa limatulutsa radiation energy komanso pansi pa dziko pansi pa earth palinso ma radioactive particles zina zimachokera m'miyala ngati uranium ija muli radiation energy amakhala ngati ali radioactive nchifukwa chake miyala yambiri yotero imapezeka ku congo kuja amakayitenga amagwiritsa ntchito zosiyanasiyana maka kupangira mabomba mabomba ake oopsa awawa a nuclear a atomic amagwiritsa ntchito zinthu ngati uranium pali carbon 14 pali ma eh, radiation ndiyoyipa nkona amayigwiritsa ntchito popangira mabomba amadziwa kuti akaponya bomba lija likaphulisa ndikuchita release energy imene ijayi anthu akangopuma kapena ikawagunda thupi lawo imayambitsanso matenda ikapanda kukupha pompopompo imayambitsa khansa imaononga dna wa munthu ikaononga dna ija dna ija imapezeka kuti yayamba kukula macells osadziwika bwino macells amene ajawa amayamba kuchita multiply adzichuluka amasanduka khansa amakhala matumor chani ngati tsiku ina ndizakamba nkhani ya ku Chernobyl nuclear plant imene ina pangika kuti kunapangika ngozi anapeza kuti kunachitidwa release radiation yoopsa kufikira lero zinachitika kalekale koma kufikira lero anthu sakhalako sapitako chifukwa chonena kuti amadwala kansa olo pena amafera pomwe pomwepo nde radiation ndi yoyipa kwambiri amayigwiritsa ntchito moyipa kupangira mabomba chani kufuna kusakaziratu pamene ena anayang'ana radiation yomweyo nkuyang'ana kuti kodi ngati radiation iyi ikumaononga ma cells nkupezeka kuti akuyambisa khansa kumaotcha kuononga kubweretsa kuwapanga kuti akhale abnormal kodi titapezeka kuti tagwiritsa ntchito radiation yomweyi ndikupanga target ma cells a cancer wo singasokoneze ma cells a cancer wo chiganizo chimenecho anachiyeserera kutenga radiation radioactive energy ndikuyika pa ma cells a cancer pamene pali bala la cancer anapezeka kuti radiation yomweyo ikupha ma cells a khansa aja kuti as much as imapha kuononga ma cells abwinobwino imaononganso ma cells a khansa mpamene panabadwira concept ya chani ya radiotherapy radiotherapy munthu akakhala ndi khansa muja kunena kuti akudziwa kuti khansa yake ili malo awo amachita target kuti tiyeni tite- tiwotche pamene popo ndi radioactive energy nkumapezeka kuti anthu akutani akuchira awononga ma cancer cells aja. Ena nkuganiza kuti okay, nanga bwanji prostate cancer? Prostate cancer azibambo imakhala mu prostate mkatikati mumakonda kubadwa cancer mmene muja mwa azibambo kuti azibambo ambiri sakonda kuyezetsa asiyana ndi azimayi ndi matenda onena kuti after 40 azibambo amayenera kumakayezetsa nthawi zonse azikachita check nde mukapezeka cancer mkati mmene mumu mu prostate muja mu gland imakhalanso yoyipa Koma ena anapezanso njira ina kuti okay, kodi pamenepopo sitingachite kugwiritsa ntchito radiotherapy mmene timapangira makhansa ena tingatani kunena kuti mmene momo tiwotche ma cells a khansa amene ali muchani ali mu prostate zimene anapanga anatenga ma radioactive particles

koma nza radioactive sungazigwire ndi manja iyayi umachita kugwira ndi zimashini zake ndi tizinthu take tizida zake tsono timene titi zomwe anapanga amapezeka kuti akuyeza prostate ija kuti okay kansa ili umu ndi yayikulu chonchi bala lake ndi lotere ndipo amakhala timu ya ma planner kupanga plan kuti okay mmene ilili mmene mu prostate mu tiikemo ma grain angati a radioactive rice ndi kuti aonetsetsa kuti okay nkuonanso position tiike apa apa apa apa apa mwina anena kuti okay tiikamo 77 basi nati apeza kuti operation yatunthu operation yaikulu imatchedwa brachytherapy ndi amatenga nido nido yaikulu akatha achita position bwino bwino kunena kuti ichi tiika apa aka tiika apa amatenga nido ija ndi amabowola mpaka na akafike pamene pali chani pali prostate paja ndikuyika tima rice grains tija mma position amenewo kaya tikhalamo 70 basi akamaliza imakhala operation yaitali akamaliza basi munthu uja ali free azipita treatment yake ndi imeneyoyo amuyika ma radioactive seeds muchani mu prostate basi adzikhala choncho kwa kanthawi saloledwa kukhala pafupi ndi mkazi wake olo kunyamula mwana chifukwa choti amakhala ali radioactive chinthu chomwecho chonena kuti ndi choopsa chikhoza kupha chomwecho achigwiritsa ntchitonso kutani kuchiza ma treatment amenewo ndi aja anthu amapezeka kuti iye ayi tiyeni tisonkhe ndalama kaya kupita ku india tiyeni tisonkhe ndalama kaya kupita ku uk kuma- ku- kukalandira ma treatment eti nchifukwa chani anthu amapanga zonsezo kupempherera kuti bola ndalama zitheke munthu uyu timthandize apite akalandire treatment treatment yake imachokera pati zimakhala kuti zachokera patali apeza knowledge ina yake pamene amachita study dzuwa ena amakumba pansi apezamo chani kodi miyala iyi muli chani ndi chifukwa chake otenga miyala odzakumba miyalawo amangogwiritsa ntchito anthu okuda kuti adzingokumba koma asadziwe zinsisi kuti kuti miyala iyi tikupanga nayo chani ndipo timayitani kuti ipange chonchi kuti anthu azikhala mu state of ignorance mwaona pamene anthu apanga zopambana kwambiri eti ndalama zambiri mwaziona sono sindikuziwa ayi kunena kuti apopo nde tinganene kuti ayi anthu akupikisana ndi mulungu kapena mulungu apereka mpata kunena kuti anthu akhale ndi nzeru zonena kuti apeze njira yogwiritsa ntchito zinthu zomwe ndinawadalitsa nazo kunena kuti azitha kutani kuchiritsana azitha kutani kuthandizana ine ndi mmene ndimaonera kunena kuti it's not for nothing as much as anthu ena amazigwiritsa ntchito moyipa kupangira mabomba chani ena akuzitenga zomwe zija akuchiritsira anthu point yanga inali imeneyo point yomaliza anthu amene amanena kuti iya zimenezo zisamatikhudze za anthu a ndalama izo zimakhala kuti tikamakamba mwina zomwe zikuchitika ku china kaya zomwe zikuchitika ku usa politics akuti apanga zakuti akuti zivute zitani Zomwe zikuchitika pa dziko lapansi zimakhudza wina aliyense, makamaka zomwe zikuchitika ku mayiko akuluakulu eti. Ma Chinese poyamba ankapanga ngati osazitsata, anali dziko losalemera kwambiri koma amadziwa kupanga zinthu, ukawatuma kuti tatipangireni ichi ichi ichi kuwapatsa ma specifications amapanga. Koma samangopanga chabe, amati akapanga amatenga information kuti ooh tikhoza kupanga ichi chonchi eti, nawonso nkuchichita better. nthawi zonse akamatumidwa timati ndi factory ya dziko lapansi China amapanga china chilichonse iwo aja apeze kuti adzichita better akoperakopera zabwino zonse zomwe anthu aja akutani akupanga akangomva kuti apo pakuchitika zabwino amapita pompo nkukayima kukatani kukaonerera kuti kodi anthu akutere nawonso akubwerera nkukatani ndikukachipanga chomwe chija komano kuchipanga even better nkona iwo ajaso akutsogola kwambiri pakati pano mwaona anthu ena akuchenjera koma tikamanena kuti ayi akuti akuti aika matalifi ee akuti atani anthu nkumayankha kuti ife zimenezo zisatikhudze za anthu andalama well akaika matalifi aja mitengo ikwera zinthu zisokonekera mabizinesi atani mapeto ake tomatoso adzakwera mtengo zimenezo zizakukhudzani mapeto ake anthu mmakiwu amafuta zimenezo zidzakukhudzani zivute zitani zinthu zomwe zikuchitika pa dziko lapansi zimakhudza aliyese that's why pena munthu umafunika kumakhala ndi interest kumaona kuti kodi akuti kuti kuli kuli zotani kukhudzidwa kwina udziwe kuti akuti ku dziko lakuti likupani likutani utani kodi olo ankhondo aku Malawi masoja samatumizidwa nawo ku DRC kuli nkhondo peacekeeping kuchanichani why dziko lina lililonse lili involved ndi zochitika za dziko aliyense amakhala kuti watenga mbali kaya awo ali mbali yawo mbali yawo ku Russia kaya ali mbali ya USA kaya ali mbali ndi mmene dziko limayendera even nthawi ya second world war kunali ma Kings African Rifles ma Kings African Rifles anali ma soldiers aku Africa amene anazanyamulidwa kuti tiyeni mukatimenyere nkhondo amakamenya nkhondo on behalf of chani British Empire nkhondo zoti sizimawakhudzatu sizimatani koma amati "Ih, ife mesa inu zikakuvuta timazakuthandizani zomwe zija zoti yayi kuli mafuladi kuli chani azungu nkuthamanga nkubwera basi adzapereka zakudya azathandiza izi azatani azatani zimene zija zese zaulere nthawi yomwe iwo aja adzakufuneni mumayenera kunyamuka kutani kupita ndi mmene dziko limayendera nde china chilichonse chimatikhudza somehow somewhere nde apo ine I think ndayankha, ngati muli ndi mafunso munditaninso mundifunsa. Koma mukamati sayansi ndiyoyipa, tsono mumanena zimenezozo mutanyamula foni ndi kumalemba kuti sayansi ndi yoyipa. Well, foniyo yapangidwa through science and technology. China chilichonse chomwe mukugwiritsa ntchito m'manjamo chapangidwa through science. TV imene mukuonerayi. yapangidwa ndi science galimoto imene mukuyenderayo science and innovation technology anthu anapanga zimenezo china chilichonse anthu anapanga invent kudana ndi science ndiye kuti basitu tikakhale kuthengo tikakumbenso makevi tizikakhala mu- mukevi koma ine ndimaona ngati ndi mdalitso kuchokera kwa Mulungu kuti anapereka nzeru kuti anthu adzitha kupanga zinthu zonena kuti they need to make life better a Elon Musk ma ma ship awo cholinga chake sichoti ati akaona Mulungu no iyeyo amakhulupirira kuti earth tsiku linalake idzasokonekera idzatha china chake choipa chizachitika nde iye akuti akukonza malo othawira afuna kuti apite ku Mars kuja akachite colonize Mars akakhale kumeneko akapange kunena kuti anthu adzathe kukhalako kunoti china chilichonse chikazachitika choopsa pa earth pano anthu azathawire uko theory yake ndi imeneyo nde kwinako mwina titseguleko mind kwambiri kuti nafenso tizitha kupanga zinthu zoti zitichite advance kuli anthu onena kuti kumakhala kuti yayi kuli mankhwala mwana mphepo chani why not look more into zinthu ngati zimenezozo mwana mphepo uja kuti ah, amathandiza fertility kodi muli chani m'mwana mphepomu how can we make this even better fertility ndi vuto lalikulu kwambiri pa dziko lapansi malawi ikhoza kuchita bwino kwambiri itapezeka kuti yakhazikika ndi mankhwala ngati awawa onena kuti akuthandiza anthu ambiri zinthu zina zomafunika kuyang'ana ndi ngati zitizo zimenezozo ndiye yankho langa linali lalitali sizingathe kukhala lalifupi chifukwa chonena kuti panali mbali zambiri zochita explore ndipo pali mbali za even more zochita explore koma sitingathe kuyankhula zonse nthawi imodzi mukhale ndi madzulo opambana